aw minnu bɛ ka bi mali lajɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ nin ye bi mali ka kunnafoniw waati ye a bɛ lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ bakari kulubali fɛ bi ye desanburu kalo tile mugan ye san ba fila ani mugan ni naani yan'an ka don kunnafoniw kɔnɔ nin ye a daɲɛ kumabaw ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi jumadon desanburu kalo tile mugan san ba fila ani mugan ni naani anw fɛ kati yan nɔ eh, kɛrɛnkɛrɛnna kati hɛrɛmakɔnɔ olu ka kalanso min bɛ n'o ye foroba kalanso ye min filɛ nin ye hɛrɛmakɔnɔ tɛriminisi la olu kɔni ye eh, sigilanban bi duuru ani biro i k'a dɔn k'a fɔ o dira olu ma sɔgɔmada in na rotary club maaw fɛ n'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ walasa ka se ka mali pankurunjigikɛnɛ ka se ka a ɲɛda ka a yɛlɛma a yeko ka ɲa i k'a dɔn ni ala sɔnna a ma sini min bɛ tali kɛ mali premier ministre n'o ye chef de gouvernement ye i k'a dɔn k'a fɔ général de division ablaye mayiga ale kɔni bɛ taa tour de contrôle tour de contrôle et du grand bloc ka taa o birikiden fɔlɔ da o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa i k'a dɔn cakɛda min kɔni jɔra walasa ayiwa ni kasaraw nana n'o ye tasumawuliw ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na a bɛ taa awa o so fana a b'o kurunbonkari baaraw kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ yakuba jakite o min ye mali ka lasigiden ye itali jamana kɔnɔna na ale ni awa dɔnk ale ni monsieur dong n'o ye fao yɛrɛ ɲɛmaaba ye u ye ɲɔgɔn ye n'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ cour des comptes n'o ye jamana eh, dulomaba cakɛda yɔrɔ dɔ ye i k'a dɔn o birikiden fɔlɔ dara kununko an ka jamana kɔnɔ yan mali furancɛfanga ɲɛmaa fɛ n'o ye général d'armée asimi goyita ye an bɔra yen mali ale ni république d'arabe égypte olu ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ ministre de la défense des anciens combattants n'o ye sadio kamara ye baara dɔ kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ kan an fɛ an ka jamana kɔnɔ yan kɛrɛnna kunu alamisa décembre kalo tile tan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni naani n'an bɔra yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan an b'a daminɛ ni burukina faso jamana ye k'a ladɔnniya k'a fɔ olu ka sɔrɔdasiw ka ɲɛmaa kura n'o ye cemga ye chef d'état major général des armées burukina faso ayiwa ale kɔni ye a ka jala kura sɔrɔ ka bɔ u ka jamana ɲɛmaa yɔrɔ n'o ye capitaine ibrahima traoré ye o tɛmɛnen kɔfɛ laginɛ jamana kɔnɔna na k'a ladɔnniya k'a fɔ mali ale ni laginɛ ka se k'u sɔgɔ ɲɔgɔn na walasa yeelenko n'o ye kuranko ye o bɛ se ka sabati cogo min na a yirala k'a fɔ ko a baaraw kɔni bɛ ka taa ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnna poste min filɛ n'o ye poste 225 30 kv min filɛ nin ye beyla awa ko a baaraw kɔni bɛ ka taa ɲɛ nin ye kunnafoni daɲɛ kumabaw ye sɔɔni an bɛ don a kɔnɔ k'a walawala ka ɲɛsin aw ma ayiwa i n'a fɔ an y'a jira aw la cogo min na kunnafoni daminɛ na bi jumadon desanburu kalo tile mugan san ba fila ani mugan ni naani nɛgɛ ɲɛ tan waati ayiwa min bɛ tali kɛ rotary club international la olu ye ban bi duuru ani biro k'o ta ka di hɛrɛmakɔnɔ école publique min filɛ nin terminus la ka di olu ma ɔ kɛnɛ in kan min bɛ tali kɛ kalandenw na ka taa se karamɔgɔw la ani cgs maaw fo ka taa se maaba caman ma i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan n'i y'a ta k'a lajɛ awa nin baara in kɛra sɔgɔmada in na nɛgɛ ɲɛ tan waati hɛrɛmakɔnɔ ekɔliso o du kɛnɛ ma ayiwa kɛnɛ in kan waati min na u ye rotary club ale ka hymne national k'o da o bɔlen kɔ min bɛ tali kɛ sori sanogo sori sanogo n'o ye vice président coordination cgs la ale ye kuma ta ka bisimilaliw kɛ ale kɔfɛ min bɛ tali kɛ rotary club kati o ɲɛmaaba salifu sidibe salifu sidibe ale y'a jira k'a fɔ ko musaka min donna nin ban ninnu na a bɛ taa se sefa wari miliyɔn fila ma i k'a dɔn ko cgs ani école directeur k'o kɔni ser'u ma k'u to réunion kɔni na ka se ka u ka awa gɛlɛya min b'u kan banko la ɲinan kalanta in na k'a dantigɛli k'u ye k'o de y'a to u tɛrɛra ka se ka nin baara in kɔni kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn ayiwa ko ɲinan kalanso in kɔni ko gɛlɛya min tun b'u kan kalankuli ba fila ni mugan naani ba fila ni mugan duuru la o tun ye ayiwa banko de ye cgs ɲɛmaa n'o ye abulayi tarawele ale y'i da to la ko banko gɛlɛya o kɔni ye a wajibiya kalanden bɛɛ lajɛlen kan u ka se ka ayiwa kɛmɛ saba saba sara walasa u se ka ban sɔrɔ cogo min na o la ko n'i y'a ta k'a lajɛ i n'a fɔ abulayi tarawele min ye cgs ɲɛmaa ye a ye a jira k'a fɔ hɛrɛmakɔnɔ kalanso in i k'a dɔn ko kalanden eh, kalanden kɛmɛ duuru ni bi seegin kelen ko o bɛ a la o kalanden kɛmɛ duuru ni bi seegin kelen ko maa kɛmɛ fila ani bi seegin olu de ye kɛmɛ saba saba in sara a ye foli ani waleɲumandɔn ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a ta k'a lajɛ rotary club u ka gouverneur n'o ye burkina faso ka ye ale n'a furumuso tun bɛ yen paul alain solanbere ale tun bɛ yen nɔ i k'a dɔn ani a furumuso walasa kalanso in yɛrɛ u kana ɲinɛ i k'a dɔn rotary club kɔ i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni ye ayiwa tɛmɛsiyɛnmafɛn n'o rotary club ka tɛmɛsiyɛn ye o dira dcap ma ka taa se ekɔliso in a directeur ma n'i y'a ta k'a lajɛ ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa ka gouverneur la n'o ye rotary club gouverneur ye ayiwa paul alain solanbere ale ye ban ninnu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ k'a di dcap ma a ka se k'a di directeur ma o kɛra kɛnɛ in kan ye n'i y'a lajɛ an y'a fɔ cogo min na baara in kɔni kɛra dcap bɛ yen ka taa se akademi ka ciden ani kalandenw kalanden masaw fo ka taa se ekɔli karamɔgɔw ma ani maaba caman olu tun b'a kɛnɛ kan baara in kuncɛra nɛgɛ ɲɛ tan sanga bi saba n'an bɔra yen an b'a jira aw la k'a fɔ walasa bamakɔ pankurun jigi yɔrɔ ale ɲɛda bɛ se ka ɲa cogo min na ayiwa min bɛ tali kɛ mali premier ministre n'o ye chef de gouvernement ye ni ala sɔnna a ma i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa cakɛda kura n'o ye ayiwa tour de contrôle moderne ani grand bloc technique bamakɔ pankurun kɛnɛ kan min kɔni tɔgɔ dalen don modibo keyita la o birikiden fɔlɔ o bɛna da a fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u ye cakɛda kura jɔ pankurun kɛnɛ in kan min kɔni ka baara ɲɛsinnen don ni kasara wulila tasumako la a bɛ se ka fa cogo min na a bɛna o baarada in a bɛna o kurunbonkarili kɛ ayiwa nin hakilina min filɛ nin ye ko nin nafa ka bon kosɛbɛ a baara in bɛ kɛ sini sibiri desanburu kalo tile mugan ni kelen ba fila ani mugan naani a bɛ kɛ nɛgɛ ɲɛ tan waati aéroport international président modibo keyita la eh, senu n'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ mali ka lasigiden min n'o bɛ itali jamana kɔnɔna na n'o ye yakuba eh, jakite ye ale ni i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ directeur général min bɛ organisation des nations unies pour l'alimentation et agriculture n'o ye fao o ɲɛmaaba ye awa donc a n'o ye ɲɔgɔn ye kunun alamisa desanburu kalo tile tan ani kɔnɔntɔn ba fila ani mugan ni naani a y'a ka awa sɛbɛn kɔni d'o ma k'a yira k'a fɔ ale kɔni ye mali ka ciden ye ni jamana kofɔlen in kan awa i k'a dɔn mali ka lasigiden a y'i to o hukumu kɔnɔna na ni ka se ka foli ani bonyamasegin k'o ta ka ɲɛsin awa directeur ma n'o ye fao ɲɛmaa ye mali furancɛlafanga maa ɲɛmaaw olu tɔgɔ la ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ ko fao ko ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ malidenw olu ka awa ka ni kura fiyɛ u la baloko nasiratigɛ la ko ayiwa fao yɛrɛ jɔyɔrɔ bonyana o la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ mali furancɛlafanga ɲɛmaaw i k'a dɔn k'u kɔni cɛsirilen don walasa fao ani mali ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka don bamana cogo min na a y'o dantigɛli kɛ ni ka ɲɛsin maa kofɔlen in ma awa directeur général fao tɔgɔ la ale fana y'a yira k'a fɔ ni ala sɔnna a ma k'u bɛna fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ka se ka mali dɛmɛ awa don nataw kɔnɔna na sɛnɛ nasiratigɛ la ani baloko ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka ɲɛsin maliden e bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ mali furancɛlafanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée asimi goyita ye min bɛ tali kɛ mali ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ awa baarakɛ tuloma dɔ la n'o ye cour des comptes ye a ye o birikiden fɔlɔ da o kɛra kununko alamisa desanburu kalo tile tan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan naani awa i k'a dɔn a y'o birikiden fɔlɔ da cour des comptes lajɛ in kɔni kɛra sababu ye ka maaba caman fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ premier ministre ka taa se cour suprême yɛrɛ ɲɛmaa ma ani mali cakɛdabaw ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se kiiribulon minisiri ale tun bɛ yen ani gouvernement maa caman awa n'i y'a ta k'a lajɛ nin hakilina in nin taara mali sariyasun kura o min bilara sen kan juin kalo tile tan ani seegin san ba fila ani mugan ni saba awa nin hakilina in taara ye général d'armée asimi goyita o min ye furancɛlafanga maa ɲɛmaa ye a ye nin kibaruya kɔni di ko nin bɛna kɛ sababu ye ka se ka yɛlɛmaba caman don mali yɛrɛ ka ɲɛtaa la i n'a fɔ ayiwa o yɛlɛma ninnu na jamana sariyasunba min tara juye kalo tile mugan ani fila ba fila ani mugan ni saba n'o kɔni ye ka cour des comptes ka se ka o sigi sen kan k'o kɛ jamana guloma jamana guloma wɔɔrɔnan ye n'o y'an ka jamana kɔnɔna ye a ko k'a ma tɛmɛ san kelen kan hakilina min tara a ko k'o baara waleyalen filɛ nin ye furancɛla fanga maa ɲɛmaa fɛ n'o ye général d'armée asimi goyita ye ko a baaraw kɔni bɛna kɛ a birikiden fɔlɔ dara a fɛ kununko san ba fila ani mugan ni naani o desanburukalo tile tan ani kɔnɔntɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen i n'a fɔ an y'a jira aw la cogo min na mali ka lasigiden min ni o ye eh, mali eh, lasigiden min eh, egypte lasigiden awa i k'a dɔn an fɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ale tun bɛ awa minisiriso la min ɲɛsinnen don an ka eh, lakana ani sɔrɔdasi kɔrɔw ka koɲɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ awa egypte lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye mohamed el gamal ale kɔni bisimilala minisiri fɛ min ɲɛsinnen don lakana ko ani sɔrɔdasi kɔrɔw ka koɲɛ ma n'o ye général de corps d'armée sajo kamara ye a kɛra kunu alamisa décembre kalo tile tan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan naani a kɛra awa i k'a dɔn minisiri kofɔlen ale yɛrɛ eh, jabaya la hali n'a fɔra k'a fɔ ko maa si ma foyi faamuya hakilina min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ maa kɔni ma tɔmɔta tɔmɔ a la nka a kɔni kɛra cogo o cogo k'a bɛ se ka bila min kɔnɔna na o ye walasa egypte ale ni mali ni ɲɔgɔn cɛ o cɛ bɛ se ka banba cogo min na n'an bɔra an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa jamana kɔ kan an b'a daminɛ ni burkina faso jamana ye k'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa burkina faso jamana kɔnɔna na olu ka lakana tigilamaaw n'o y'u ka awa sɔrɔdasiw ye olu kɔni ye ɲɛmaa kura sɔrɔ n'o ye cmga ye i k'a dɔn wa a ye a ka jala kura sɔrɔ n'o ye général de brigade ye awa bi décembre kalo tile mugan san ba fila ani mugan ni naani burkina faso jamana ɲɛmaa o min ye sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye n'o ye capitaine ibrahima tarawele ale kɔni ye lajɛ in yɛrɛ ɲɛmaa kɛ bi sɔgɔmada in na awa i k'a dɔn o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka général de brigade jala k'o kɔni di colonel musa jalo ma ale min ye awa chef d'état major général des armées o kura kuma kura dɔw la bi décembre kalo tile mugan san ba fila ani mugan ni naani ayiwa burkina faso jamana ɲɛmaa n'o ye sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa kapitɛni ibrahim tarawele a ye nin jala in ta ni k'a di ayiwa maa kofɔlen ma n'o ye kolonɛli musa jalo ye a kɛra général de division musa jalo ye ale de ye chef d'état major général kura ye burkina faso jamana kɔnɔna na ni maa kofɔlen n'o ye général de brigade musa jalo ye ayiwa i k'a dɔn ayiwa nin jala ditɔ a ma a ye a jira k'a fɔ ko nin kɔni b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa n'o ye kapitɛni ibrahima tarawele a ye awa ni hakilina min ta ka nin ta ka di ale ma o tɛmɛnen kɔfɛ a ye a don a kaman fila la fo ka taa se fugu la n'o ye général de division fugu la k'o ta ka don a kun na i k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ u ka cɛsiri kofɔ awa nin b'u ka awa timinanja kofɔ hali bi awa ko nin ye général nin ye kapitɛni ibrahima tarawele ale ye dannaya min ta ka da ale kan k'o de y'a to a y'a kɛ général de divi général de brigade ye ayiwa ka bila sɔrɔdasiw ɲɛfɛ ka kɛɲɛ ni o ye a ye a yira k'a fɔ nin kɔni ye ayiwa taaɲɛ belebeleba ye ale ka sɔrɔdasiya bunankun kan a y'o hakilina fɔ jamana ɲɛmaa ye k'olu bɛna dɔ fara u ka cɛsiri an'u ka baara kan walasa burukina faso a bɛ se ka lafiya cogo min na u bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa laginɛ jamana kɔnɔna na k'a ladɔnniya k'a fɔ walasa degun min bɛ mali kan yeleko la n'o ye kuranko ye i k'a dɔn baara min bɛ mali ale ni laginɛ cɛ walasa kuranko bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko a baara kɔni k'a bɛ ka taa ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya poste 225 30 kv n'o filɛ nin ye beyila awa a yirala k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko baara bɛ ka taa ɲɛ Ka d'a kan o kofɔlen in na min bɛ tali kɛ transformateur belebele dɔ min yɛrɛ fanga ka bon entreprise kalpataru olu kɔni nana ni o ye a lajiginna i k'a dɔn k'a fɔ walasa ka se ka mali ale ni laginɛ k'u su ɲɔgɔn na kuranko nasiratigɛ la 225 kv o min janya bɛ taa se awa kilomɛtiri kɛmɛ wolonwula ani tan ni naani ma ka bɔ awa nin pɔsi kofɔlen na nzerekore ni ka na gine ka tɛmɛ sanankɔrɔba fɛ fo ka na mali kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko pɔsi belebele fila de bɛ yen nɔ o pɔsi belebele fila nin baara ka kan ka kɛ nin nɔ i k'a dɔn o y'a yira k'a fɔ ko ayiwa pɔsi duuru kura k'o farala a kan n'o bɛ bɛn awa kv eh, kɛmɛ fila ani mugan ni duuru ma laginɛ kɔnɔna na o bɛ damina beyila ka taa ayiwa keruwane kankan ani sigiri ko nin musaka kɔni ko a bɔra dɛmɛbaa jɛkulu caman kɔni yɔrɔ nin projet in k'a bɛna kɛ sababu ye ka se ka kuran a baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an ka jamana kɔnɔna na fo ka se laginɛ ma ni ala sɔnna a ma ko a bɛna kɛ sababu ye ka kuranko kɔni ka yeleko nɔgɔya farafinna tilebinyanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mali ani laginɛ an bɛ dugawu kɛ sa kuranko gɛlɛya min bɛ mali kan nin ka kɛ fura sɔrɔtɔ ye o la ayiwa an balimaw aw tulo ni aw ɲɛ garisɛgɛ kɛra min ye bi bi mali ka kunnafoniw la o de ye nin ye bi juma don desanburu kalo tile mugan ba fila ani eh, mugan ni naani an b'a ɲini aw fɛ n'aw ye ja ninnu sɔrɔ aw k'u yɛrɛkɛ an mago bɛ aw ka kunnafoniw na walasa aw ka kunnafoni lakika sɔrɔ ka to aw ka sigida la k'a lase aw ma bakari kulubali aw ni ce aw ka ɲɛmada la aw k'an bɛn waati wɛrɛ